o tɛ basi ala sago i sago ɛɛ ma na juguman na dugutigi n ka ba de kun na n ka ba n y'a ɲini n m'a ye fan si fɛ awɔ ne ka dugu kɔnɔ suɲɛli i ka dugu kɔnɔ suɲɛli ee i ka dugu fama son na dɛ wa n tɛ fila f'i ye dugutigi ne ka ba ne kiribiti ka ba n'a ma ye ala bɛ min ka ne to dɛ nka n bɛ kabako de kɛ dugumɔgɔ kɔni sɛbɛn a kiribiti a ma s'o la yali n fana b'i ɲininka o mɔgɔ min y'i ka ba suɲɛ e b'a tigi dɔn dugutigi maa bɛ son ye yan n'a bɛ yan a bɛ taa n'a ye wa ɔ ne ba tɛ son ye e t'i ka ba suɲɛbaga dɔn e bɛ yala ni bese dugu kɔnɔ a fɔ i bɛ taa ka fagabali faga i bɛ taa baga dɔ ma ko i ka son ye ka sɔrɔ i ka son tɛ ee dugutigi ne ka ba kelenni de tununna o ye ne jigi kelen ye wa n'o ma ye dugutigi su bɔ i ka dugu la koyi ɔ bɔn kiribiti taa ɲini i yɛrɛ ye i ka ba tabaga ne t'a dɔn i yɛrɛ ka taa ɲini i yɛrɛ ye ni o dalangoya ko don ni bese ta ko don tɛmɛn i ka bɔ n ka dugu kɔnɔ o lankolon bilali ba kelen jigi kelen jigi kelen minnu ka ba kɛmɛ ni ba tan bɛ ka taa dun han o kuma ma se yɔrɔ la bakuru kelen talen de bɛ bese ta ka yala ka dugu minɛ k'e bɛ dugumɔgɔ bɛɛ faga e tama k'i yɛrɛ ye u ye dugu tama kɛ e tama kɛ dugu ye nga hali jeli bɔlen mɔgɔ kelen na sali ko tɛ dɛ jeli ka bɔ dɔ la ko kiribiti nɔ don o bakuru kelen nɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ba ko tɛ o don o don an fana bɛ e kan tigɛ o don

nin ko in tɛ bila tan salamu aleykum dugutigi wa aleykum salaam fatɔ jamatigi ko bɛ cogo di i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ k'a kɛra cogo di aa dugutigi n senna ka teri bi dɛ dugutigi fɛn bɛ mɔgɔ senna teliya o de b'i dala teliya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dugutigi n'i sigilen don wuli k'i jɔ n jɔra dugutigi n'i jɔlen don wa boli dɔ fara boli kan dugutigi ko b'i ka dugu la o ka jugu dɛ dugutigi ne ka ba de suyɛnna surɔ ne ka ba suyɛnna surɔ ba mun ka bon ni n ka ba bɛɛ n'a fɔra an bɛ dugu in kɔnɔ a ka ca ni san mugan ni tan ye suyɛni ma deli ka k'i ka dugu la ko suyɛni ka don dugu la tilegan dɛrɛ dɛrɛ fɛ dugutigi n kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ye ne ka ba ma ye ne ka ba ma ye su bɛ bɔ. ɛɛ i ka kuma latigɛ ten kiribiti fana bɔra yan surɔ k'ale ka ba fana suyɛna o ni bese de sera n ma ko n'ale ka ba ma ye k'ale bɛ su bɔ.

e ni ala ni kira cɛ nin ye ba beleba wolo dugutigi nin ye ne ka golo ye dugutigi lamɛn e ni ala ni kira cɛ nin ye ba beleba wolo aa
fatɔ jamatigi nin ye baden golo ye nka kiribiti e ye nin ba golo sɔrɔ cogo di wala dugutigi o ka ɲɛɲini dɛ ne fana ka wolo bɛ mɔgɔw bolo koyi